Wawazifumu Wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi m'bambo amene akunena kuti mkazi wake ndi satana bambo ameneyu dzina lake ndi Mr Anton Lamasodi amachokera ku Phalombe Mr Anton Lamasodi adakwatirana ndi mtsikana amene amatchedwa Keila banja lawo linali labwino Ndipo china chilichonse chinali bwino. Keila ndi mtsikana amene ankagwira ntchito pakampani ina. Ndiye akuti kuntchito kuja kudalinso mnyamata amene ankamupoyilira Keila. Ndiye nthawi zonse mnyamata uja akamuona Keila ankamuuza kuti, Eh ndiwe mtsikana wooneka bwino. Eh iweyo umandisangalatsa. Pa birthday yake ankamupatsa ma gift zimene amuna ake ankakanika kupanga. Ndiye Keila pang'onopang'ono ankagwa muchikondi ndi mnyamata uja. Sankalabadira za Mr Anton Lamasodi mpakana Anthu aja adambopanga chibwenzi Keila ndi mnyamata uja koma Mr Anton Lamasodi sankaziwa zimenezi nde amakhala amakhala eh nde akuti mu chaka cha 2025 kudapezeka kuti Mr Anton Lamasodi adamuuza Keila Keila ndibweke foni yako ndifuna ndigwiritse ntchito akuti munali mu 22 October zosatira zake Keila adatenga foni adapasa Mr Anton Lamasodi komano Mr Anton Lamasodi atatenga foni ija adaisiya kaye pa tebulo Zosatila zake Keila anabwela. Adafusa Mr Anton Lamasodi, kodi foni ija simunamalize kugwilisa nchito? Mr Anton Lamasodi ananena kuti eya. Dikila ndikamaliza ndikupasa. Atapita after 2 minutes anabwelaso, ndifuna foni ija ndifuna ndigwilise nchito. Nde Mr Anton Lamasodi zinawapangisa kuti akhale odabwa. Kodi mtsikana ameneyu sangangodikila kwa 5 minutes kuti ndigwilise nchito foni yake? Iyeyo abisa chani? Kenako Anali ndi mafunso koma opanda mayankho. Anatenga foni ija adampatsa mtsikana uja. Keila adapita anambogwiritsa ntchito foni yake ija. Koma Mr Anton Lamasodi chinthu chija chinakhazikika mumtima mwawo. Kodi mtsikana ameneyu akusunga chani? Kodi mkazi wangayu akusunga chani mufoni mwakemo chimene akufuna kuti ine ndisaone? Kenakono Mr Anton Lamasodi sadazitengere adakhala tsiku limenelo. Mawa lake akuti usiku adalota mkazi wawo akugonana ndi mamuna wina. Zosatira zake anali odabwa pozindikira kuti action imene anaonesa mkazi wawo zokhala ngati kuti china chake sichili bwino. Kenakono adamuza mkazi wawo, uziwa chani? Kuyambira lero iwe ndine tizigonana ndi kondomu. Mkazi wawo anali odabwa adafusa, Mukatero mutanthauza chani? Mr Anton Lamasodi ananena kuti ndizakuuza mtsogolo tanthauzo lake. Anati okay chabwino nde anthu aja adambogonana ndi kondomu. Keila ndi Mr Anton Lamasodi adambogwiritsa ntchito kondomu komaso kugonana sankagonana daily ankagonana mwa apo ndi apo nde akuti kawiri kawiri Keila ankayesesa kuwauza Mr Anton Lamasodi ee kondomuyi ikundipweteka ee kondomuyi imandipweteka chonde gwiritsani ntchito plain koma Mr Anton Lamasodi ankamuza Keila chonde nakuza kale tizigwisa ntchito kondomu usandipatse busy nthawi zina ankamusiya nde akuti akhala apanga zimenezi kwa nthawi yaitali nde akuti after mwezi umodzi Keila anali ndi birthday party yake anagula mowa anagula keke anamwa pamene paja nde akakagona adawauza Mr Anthony Lamasodi uziwa chani leroli chonde bae lero ndi birthday yanga undigone pleni koma Mr Anthony Lamasodi adakana sanafune kumugona mtsikana uja mtsikana uja anayesesa sizinatheke anakhala anakhala anakhala he kenakono anambokhala ndi maganizo Keila kodi mamuna wangayo atanthauza chani Keila ankapanga zonse zija chifukwa chakuti adali ndi mimba ya munthu wina ndipo Mr Anthony Lamasodi ankafuna angosimikiza zosatira zake Keila stress inayamba kum'bandula chifukwa chakuti adakanika kuwapaka amuna ake za mimba ija. Kenako adayamba kumwa mankhwala ogonetsa chifukwa cha maganizo kuganiza kwambiri, depression. Adayamba kumwa mankhwala ogonetsa. Ndiye akuti tsiku lina atamwa mankhwala aja chinachitika n'chani sindikudziwa, akuti anagwa pansi phi! Atagwa pansi adam'tengera kuchipatala. Atafika kuchipatala adauzidwa kuti mkazi wanuyu ali ndi mimba. Mr Anthony Lamasodi akuti sanali odabwa mmene ankapangira Keila komanso maloto aja. Ankadziwa kuti china chake chikuchitika kumbali kwa iwowo, iwowo sakudziwa. Zotsatira zake adauza doctor aja, mimba imeneyi si yanga ndikudziwa, ichotseni. Ataichotsa mimba ija anabwerera kunyumba kenako anamuuza Keila, Iweyo udali ndi mimba ndipo mimbayo siidali yanga, nkanu umapanga zonse zija ndikunama? Keila sanatsutse-tsutse mm adauza chilungamo, Nzoonadi mimba ija sinali yanu ndipo ndimafuna ndikupakeni. Pepani mundikhululukire, Mr Anthony Lamasodi adankhululukira. anamuuza ok chabwino ndakuva munthu ndi munthu amalakwitsa ndakuti amakhala ngati kalekale china chilichonse chinali bwino ndamakhala ye amakhala ye ndakuti mwezi watha kwapezeka kuti mwana wawo anadwala mu chaka cha 2026 imo atadwala chonchija Mr Anthony Lamasodi anamtengera mwana uja kuchipatala kuchipatala kuja amafuna magazi atapita kukapereka magazi ngati bambo ake adawauza kuti group ya magazi anu siikugwirizana ndi mwanayu. Iwowa anali odabwa pozindikira kuti mwana wawo zitheka bwanji gulu la magazi ake silofanana ndi la bambo ake. Kenako anapita Keila ndipo mayi ake adavomereza kupereka magazi chifukwa chakuti inali group imodzi ya magazi. Zotsatira zake Mr Anthony Lamasodi anali odabwa pozindikira kuti mwana wawo ndi magazi awo sakugwirizana zokhala bwanji zachiziwikire mwanayu si wawo ndi atamfikira Keila kukamfunsa mafunso Keila anavomereza kuti eya mwanayu si wanu koma mwana wina uja ndi wanu mu nthawi imene ndinkakwatirana nanu ndidali ndi mimba ya mwanayu Zotsatira zake Mr Anthony Lamasodi anali odabwa. Panopa asowa zochita. Akuti azikazi ndi masatana. Panopa akudandaula. Akuti mkazi wawo ndi satana. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, akuluakulu, pa dziko lapansi choyamba palibe chachisinsi, chachiwiri ndichi. Pali azimuna ena ake mumanena kuti ine mkazi wa mwana kale singankwatire izi ndizi mkazi wa mwana kale ine ayi izi ndizi choti muziwe ndichi alipo anthu ambiri mmakwalalamu akulera ana oti si awo koma sakudziwa koma amadziwa china chake chikachitika chisanzo nchimenechi anadziwa china chake chitachitika zingathe kutheka inuyo amene mukuyankhula zonyanu ayi ndisingakwatire mkazi wa mwana kale zingathe kutheka kuti inuyo amene mmakhala nawo aja amene mmatchula adadi si bambo anu. china chake chitachitika angathoziwa choonadi. akuluakulu palibe amene amaziwa chilungamo ndiye si bwino kumawajaja anthu ena ake chifukwa chakuti anadusa munjira yosakhala bwino.